aa kalata imachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene muliko bwanji tsiku la lero Ifetu kuno kwanu ku Nyasaland ndiye tisaname Chauta akutisungabe ndi moyo ndithu. Moyo tikadali nawobe achimwene. Chinthu chachikulu ndi chimenechi. Imfa ikuthamanga kwambiri ndipo kawirikawiri ukadzuka m'mawa zikumangofunika kunyonyomala pamawondo ndi kunena kuti, Ambuye zikomo, mwakhala thandizo. Leronso ndimafuna ndikumbutse kuti kuyenda pakati pa Blantyre ndi Mangochi tsopano kwaphweka kwambiri. Kunjakutu kwabwera chombo chija cha pamsewu. Achimwene, Kwezy buses imene ikumayenda mtunda wa Mangochi ndi Blantyre. Koma ndiye ee ikumayenda bwino kwambiri. Kunyamuka ku Blantyre 8 koloko m'mawa, komanso kunyamuka ku Mangochi half past 2 masana. Moti ukhoza kulongosola za nsomba zako ku Mangochi ndikupita bwinobwino kukazitenga ndikubwera nazonso ku Blantyre tsiku lomwelo. Komanso kutumiza katundu pakati pa Blantyre ndi Mangochi kwaphweka kwambiri ndi Kwezy Courier achimwene. Ndili m'nyumba amwene, lero ndabisala. Ndimamuuza namagetsi wangayo, Kafadala, a Goloso ndi ena onse apabanja pathu kuti aah ayi, makono ndi mmene zinthu zake zikuyenderamu sizomangoyenda amwene, kuli bwino tidekhe amwene. Nyasaland wapanoyu si Nyasaland uja amene mmamudziwa uja achimwene, wapanoyu eeh waopsa kwambiri. Chitetezo achimwene chili pamoto, zinthu sizikuyenda. Koma monga muja ndidakambira muja achimwene, zimadzioneka ngati nkhani zachitetezozi ngakhale zikuoneka kuti zasokonekera, ena ake sizikuwakhudza ayi, ali phee! Tikamakamba za kusokonekera kwa chitetezo, ena ake mumtima mwawo akumadziona ngati tikupanga za mapupulumenti komanso tikupanga za udani. Koma kunena moona mtima amwene sizikuyenda ayi. Nkhani iyi ya chitetezoyi ndikanatha loko kukhala tsiku lonse la thunthu ndikuyitambasula amwene sizoona ayi. Dzulo dzuloli takafotsera mwana wa a Nalikhuleni, mnyamata wa mphamvu zake, mnyamata amene zinthu zimaoneka kuti zikumuyendera, amathamangathamanga mtaunimu anthunso owona ndikumadziwa kuti aah koma mwana wa a Nalikhuleni, zinthu zikusuntha amwene kumudzi kuno iyi samati wabwera wabweranso iyi mwana odziwa uko akuchokera komanso olemekeza makolo ake chipatso mwana wa a Nalikhuleni anali chitsanzo chabwino cha m'mudzi mwathu koma sitikutha kumvetsa kuti kodi chachitikachi ndi chani Chipatso, Mwana wa aNalikhuleni anangopezeka atafa basi. Atatemedwatemedwa m'mutu monsemu ndi anthu achiwembu amene sakudziwikanso kuti kodi anachokera kuti? Anayambana nawo chiyani? Cholinga chinali chani? Zikumakhala zinthu zodabwitsa achimwene kuti kodi chikuchitika ndi chani? Nchifukwa chani Nyasaland anthu sakuopanso kukhetsa mwazi? Anthu akakhetsa mwazi kumakhala kuli zii ngati m'manja mwawo mulibe mwazi. N'nakamba kale achimwene mmene zinthu zazondokera m'mizindamo, mmene anthu amapangirira chipongwe poyerayera, opandanso wina owathandiza. Amwene, munthu kumubaya ni mpeni, kuyesera kukuwa kuti abale! Ndilanditseni ine! Aliyense kumangoyendera zake, kuti ii, kaya amwene! Mudzionera nokha kuti muchita bwanji. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri zimene zikuchitika padakali pano achimwene. Timayenera ndithu kuti tikhale pansi Tiunikirenso bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chiyani ndipo zikuchitika bwanji? Ndi chiyani chimene chazondoka chofunikanso kukonza? Ndidanena kale ulendo wina wake uja achimwene kuti kwathu kuno tikumangothamangira kufufuza kuti kodi wachita chipongwe ichi ndi ndani? Ndani amene wapha mwana wa aNalikhuleni? Basi? Koma icho chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga ndiye ayi ndithu sitikufunanso kutengapo mbali kuti titambasulepo ayi. Zinthu zinazi sizikumangochitika ayi. Chilipo china chake chimene chikuchitika amwene. Koma ayi ndithu timangolimbikira kuti iyayi tiyeni tione kuti kodi wachita zimenezi ndani? Tiyeni tikamugwire basi. Mapeto ake, miyoyo yambiri tilephera kuiteteza achimwene. Tidzifuna kuchitapo kanthu koma miyoyo itapita kale. Ngakhale obwantasafe ku sukulu chabwino sitidakhalitseko tidangolekezera Standard 2 komabe timaona ngati kumene zinthu zikulowerako. Izizi zomangophana izi. Kupanda kusamala ndithu. zipezeka kuti zatigwama achimwene timayenera kuchitapo kanthu kena kake alipo ndithu achinyamata kumangokhala chochita chosadziwika muzolozolomu kaya muchiwanja monsemu mu monse muchilomoni mwa nthukwamu kuchilomo kunsanjeku ngakhale kwa njombo kwa sungu kwa angwangwa mulilongwemu kaya mobuluzi mokabudula msalu ngakhalenso kovesanza ku ntchisi kalipo ndithu kagulu ka achinyamata kumangokhala basi tsiku ndi tsiku kumanka napempha munjiramo bige tigayireni ina yake akapemphapempha akaona sizikutheka basi usiku kumavala chikatoni chobola maso ndi kumapotokola anthu makosi ife kwathu kuno tatanganidwa kukonza vuto pamwamba koma gwero la vutolo ata sitikufunanso kuona kuti kodi likuchokera pati nanjinanji pano pamene mpingo wakwapatira tambala ukhale ukupita ku zisankho zosankha atsogoleri ndiye ee anthu atanganidwatu kunka nayendayenda ngati mafazala khrisimasi akuti kulimbikitsa mpingo umachita kudziwanso wekha kuti mm, kampeni iyi nthawi yokhala pansi kuunikiranso mavuto Ayi ndithu tilibe achimwene tatanganidwa kumajambulitsa titakwera ujeni uh, ujeni weighbridge eh, kaya kaya ndi sikelo imene ija ka- ka- zina zina zoterozo koma chitetezo ndiye chikusokonekera kuopsa dziko limene lakhetsa mwazi kwambiri opanda chifukwa anthu ochuluka kwambiri amene takafotsera ku masano chifukwa cha chuma chawo ana ochuluka amene tsopano ali pa umasiye wadzaoneni makolo awo atapotokoledwa makosi magogo ochuluka amene atsala okhaokha ana awo atakhapidwakhapidwa miyoyo yawo ndikuchoka Zimenezi zitipatse malingaliro ena. M'malo mothamangathamanga kumemeza anthu ngakhale zisankho zili m'zaka ziwiri zikubwerazi, zikanatipatsa mangolomera kuti tikhale pansi tione kuti kodi zimene zikuchitikazi zomangochitika? Nanga tingatani? Angatithandize ndi ndani? Kwathu kuno achimwene, kwabwera kachizimo kena kake makamaka ndi anzathu a m'mipando kaya ndi nduna zimene, kupanga zinthu zimene iwo akufuna mu nthawi yawo osalabadiranso kuti kodi akundiona ndi ndani? Ndi ndani amene ndamuponda pachilonda? Zomandipweteketsa mtima amwene kuti kwathu kuno anthu kuti agwire ntchito yawo ndiye tikumachita kudikira kaye mwinamwake ochatsika alankhule kaye basi. Basi, ndiye tiyamba kuthamangathamanga. Koma kupanda kutero ndiye kuti kukhala zii! Tili ndi nduna, koma zomachita kudikira wina wake achite kulankhula kuti, Hey, Basopo, masewera amene mukuchitawa musiyiretu! Ndiye kuti olemekezeka anduna awo bongo ayamba kuthamangathamanga. Koma kupanda kutero, ayi ndithu, awo bongo angokhala phee kwathu kuno anthu amalimba mtima m'maofesimo kumaphwanya malamulo ndalama amapangira zina zimene iwo akudziwa basi palibenso kusamala kuti akundiona ndani kodi akundionawo akuti chani za ine ayi ndithu kupanga zimene zimafuna mtima wawo basi Nyasaland wamba kusanduka dziko la chinam'balala amwene. Anthu kugwirizana, galimoto imene tiwagulire abwanawa mtengo wake ndi mwakuti. Zamveka? Eya zamveka! Wina wake ndikukagula galimoto yodula kuposera pamenepo. Opandanso kufotokoza kulikonse. Opandanso wina wake wakuti mfwee. Tsiku ndi tsiku malipoti ndikumamveka ndithu kuti ii komatu auje asakaza ndalama mwakuti, za misonkho ya anthu, koma ayi ndithu, opanda omangidwa, opanda ogwedezedwa, ali phee! Zimenezi ndi zimene zikumandipatsa maganizo ochuluka kwambiri kuti kodi tikulowera ku. tikulowera kuti? Anyamata okwapatira tambala akuoneka kuti anali pa dzuwa la mnanu kwa nthawi yayitali ndiye ee kukumakhala kuzipepesa ndiye tili ndi otsutsa ombwambwana kwambiri, otsutsa amene zinthu zimene amalankhula zimene amalimbana nazo kutsutsa zoseketsa kwambiri ndiye tili ndi amabungwe amene si aboma amenenso onse a bushala ali phee kudyerera mapwevupwevu sangalankhulenso kuti hey olemekezeka Obongo! ayi ayi sizoona ayi okay it's okay koma ujeni barman eh acheresefe eh zatisokonekera kwa basi ase ndipatse fizes wa malambe ngati muli naye muno eh ayi ndithu koma magaye a vandalazi ah ayi sizoona sizoona ayi kupsa mtima mpakana kumazula mipando ya m'bwalo la zamasewero kuononga zinthu ish ayi ayi azibambo akuluakulu koma njanji na mano amwene kumazula mipando ndi mano nkhani za mpira ndiye ngati azibambo awo akuvuta chonchi nkhani za mpira zomwezi ana awo ku bulekiku avuta bwanji? kubulitsa sukulu yathunthu kuyimbaulira sukulu yonse ali phee osaganizakonse kuti kodi ndiye mawa tikaphunzira kuti? kungodziwiratu kuti makolo awo awa ndi aja amachotsa mipando ndi mano aja ku sitediyamu mwana mbuu!